ee ndị ọma ndị igbo na-ege ntị ana m ekene unu n'ebe onye ọbụla nọ ebe ọbụla i si na-ege anyị ntị ebe ọbụla i si na-ekiri onyonyo nke igbo channel n'ụbọchị nke taa anyị na-asị ka ọ dịara gị na mma ị ma na ụbọchị nke taa onye anyị na-ewetara unu na ihe anyị na-ewetara unu bụ ihe anyị chọrọ iji wee wedata ọbara mgbali elu ọnọdụ dị n'ugbu a na-ewetara ndị mmadụ ọtụmadụ n'ebe dị n'ala Igbo ọ na-ewute anyị otu ihe si wee dị mana ị ma na ama nji mgbagbu wee ghara ọgụ n'oge dị otu a ọ na-abụ eh, a sị na anụ gbaa ajọ ọsọ a gbaa ya ajọ egbe n'ụbọchị dịka ụbọchị e nwere eh, n'oge nke taa ihe niile kpọdoro isi n'ala agụụ dị ọtụtụ ihe dị iche iche iche na-eme maọbụ ọ bịazịa o nwezi ihe na-eme mmadụ obi aṅụrị ị chọọ n'elu chọọ n'ala o nweghị ihe ị ga-afụ otu a ka ụdịrị ọnọdụ a ka m nọ na kanada ị ma-echekwa na ọ sọsọ na na sọsọ na ala igbo ka ọ na-eme na kanada ebe m nọ otu ụbọchị m nọ n'ụnọ o nwecha otu ihe si wee dị ụmụ ihe coronavirus a na ọrụ adịghị ọ na-asị a- imogo m bịa that is asị m that is agwala m unu unu ga na-emere m ebere ana m agba mbọ ka m na-asụ sọsọ igbo mana oge ụfọdụ ọ wụkwa na m asụbata engli igbo a unu atraya aghọta na kanada ebe m nọ ebe m na-eche ihe mụ na ụbọchị ga-eme m wee fụ otu nwa amadi a amadị m onye zitara m ihe onyinyo a mana ihe onyinyo a egechara m ya mbọsị ahụ ee m wee sị na mba na mmadụ niile bụ ndị mụ na ha na-ayị na aga m achọ ka onye ọbụla fụrụ ihe onyinyo a m wee zigara ya onye ọbụla bụ onye ọbụla m ma ihe onyinyo a aga m achọkwa ka ị fụ ya mana ọ wụghịdị nke ahụ m kiriri mbọsị ahụ bụ ihe m ga-egosi gị mana abịazi mụ na onye ahụ bịa matazịa matazịa n'ebe dị iche nwa amadi a tupu m kpọpụta ya ka unu fụ ya achọrọ m ka unu fụ ka m tụpenye unu nwa obere azụ ka ị wee fụ ụdịrị ihe bụ ihe nwa amadi a na-eme na e wee nachitazia azụ wee gosi unu nwa amadi a eh, unu wee ghọtazie onye ọ bụ ka m bịa ka m just ka m gosi unu ka m gosi unu ihe nwa amadi a ee nwere ike imenwu ee just ka m gosi gị lee anya ka ị gwa m ma ihe a ụdịrị ihe a ọ na-amasị gị maka ọ wụ ụdịrị ihe anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị nke taa na gee ntị mmadụ kpọrọ gị bịa taa azụ ga-akwa aka abụọ damis onye nwe dị azụ ga-asa n'ahụ akwa ya maba na swimming pool gwuo mmiri gị chee na mmadụ niile sere tattoo sheshi ụfọdụ wụ ụgwọ ụfọdụ onye apịara ha afịa ụfọdụ koboko ụfọdụ arụ a tara ha ata ụfọdụ wụ aha Amarachi meet my wife don't you know her ọkwa onye mụ na ya dị sharp o nwaanyị jọọ kwa njọ no introduction ọ bịakwa gị n'akụkụ pụwa jụọ gị onye ọkwụna onye ga-akọwa ọkọla isi azụbụike nna ya wụ onye mụ na ya bi l'ụlọ adịghị ama ama ee kịta ka a kpọbata nwa amadi mc uncle o na-akụnụ aka na-akụnụ aka dịka onye a na-abata mc uncle o Ee, nna m ukwu kadet kara aka ọ sị na m kara aka kee ka m ga-esizi kaa aka akara m aka aka ị wụrụ biscuit ị wụ crackers ị wụrụ ala ị wụrụ ala ị nọ na site ị wụrụ ose ị wụ danjarawa ị wụrụ ibi ị wụrụ ibi ị wụ size 40 ya na-ebugharị step ị wụrụ ị wụrụ ki- ị wụrụ ndị ntọrọ mmadụ ị wụ Osisikankwụ Ehe. Eh, ị ma ụtọ ụtọ cell wụ aka ntị ee ezigbote aka ntị asa gị agị a na-emepe gị ee ụtọ prison ụtọ prison gwara kọrọkọrọ Ehe. Ụ- ụtọ ụtọ village wụ ọhịa na ụmụ nn- ube nnụnụ ee ụtọ township wụ ọkụ ụtọ township wụ ọkụ mm, ụtọ Lagos mm, ụtọ Lagos nga ngagharịcha ịbụ onye ọbụla ma ndị ji moto ma ndị ji ụkwụ ebe ebe ọbụla ha na-aga ama m ụtọ ụtọ hiv wụ slim fit

Okay. alụrụ m nwaanyị na Mbaitoolu n'Imo steeti Okay. MC Keno ka gị si so ebe a ụdịrị ebe a ka i si i wee necha mụwa bụ mụwa bụ onye ụmụ ya ne Ọzara onye Nkanụ ị bịa jide m na-akọ m ọnụ ndị ka i ji nechie mụwa bụ onye mụwa bụ isi na- ị na-akọ m ọnụ na vidiyo gị isi ọ dịkwa gị mma eh, kadet chere m fuo ofu ndụ na ihe niile ife abụghị m na-ajụ ogo ị mala ihe mere bụ na geji emela ewe geji emela ma ndị be anyị sila ka ala acha aja kpụtara n'ogologo okwu ị mara ya ihe mere be ndị ma ị ghọtara ya ya bụ ihe m na-efu Eh, eh, gụlụ onwe ogu maara eh, Eh. ị ma ọ na- ị ma ọ na-anyụ ahụ na bọs Eh. ọ kọndọktọ ka a na- kọndọktọ ka a na-eme accuse yes Mm. yes o nwere bọs o nwere bọs anyị gbara na-eje Enugu steeti Mm. n'ime bọs ahụ amaghị onye nyụrụ ahụ onye ọbụla wee face ya kọndọktọ Yes. na-akọ kọndọktọ kọndọktọ ọ gaghị adịrị gị na mma Eh. ị fụrụ ahụ nke a ị nyụrụ Eh. ị ya-afụ ihe ọma n'ụwa gị Eh. nwoke onye Nkanụ nọ na moto ahụ wee buru the whole problem Ah, this man go. This man. Nwoke a. wee buru oge onye Nkanụ wee buru problem n'isi kọndọktọ gụnụ bụ anyị mere gị kọndọktọ gụnụ bụ mmadụ mere gị Ọ- ihe ọjọọ bụ anyị mere wee bara unu moto ihe i ji wee sị anyị thank you wee bụrụ ahụrụ bụ ije kere nyụbara anyị ahụrụ bụ ije kere nyụbara anyị bụ na draiva gị wee pụrụ anụ ọrụ anyị bụ na anyị gbafụrụ ọhịa ụrụ paakị unu anyị ọrụ anyị esesa anyị bịa rịchata kịtịkpa dị chekwa anyị kpa kịtịkpa kpata pịakwa ya anya

ịba ede yi bụ eduga yi beyi iwu onye na-akwụ ụgwọ ọ zụrụ azụ ya ya na-akwụ ụgwọ azụ maka mmadụ na-abụ mmadụ na-abụ jere bank ofu onye ji ego a na-akwụnye akwụnye ị ghọtago so and ịma- military si ama ha akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ka ha si na-akwụgharị n'ime bank wee mee ndị ndị nche were kpọọ ha jụọ ha ajụjụ onye nke jikwanụ ego a na-akwụ akwụ

Mm. ya nwanne ọgụ nọ ha ebe a ka ị nọ bịanụ bịanụ nwunye mụ na ya nọ ebe a bịa ka anyị taa azụ naanị mụ na ya ata nwa azụ atacha nwa azụ a. Mm. ọ bịa bịara buru bọwel kwọọ aka na abụ kwọrọcha aka ebe a damis gụwa na onwe gị nwedị azụ gụwa nwedị azụ anyị gara gị ga sa na ndị a mmiri na bọket ga asagodo ahụ pụtazi bifo ị bịa tawa azụ ọ dị very bad agwagoro gị nke mụrụ my wife Okay. agwagwago gị nke my wife me- mere m ka ọnụ m ka nwaanyị ọnụ m mkpọ ka anyị- ka anyị jee taa azụ nwaanyị wee takata azụ ọ gwa ya si na ọ barbecue ka ọ ga-ata m chee na ọ na-atabu before mm, na-em- na-atakwanụ nkwobi mm, mụ na ka ndị adụka ka m na-ata nkwobi ma nwafọ ataghị azụ ya half wee kpọwa m sị m eh, di ihu m sị ehe ọ sị m na ọ ka azụ ndị a dị m sị ya gịnị mere ọ sị m na azụ a zụ n'ụlọ

ị na-arazi sauce ya ife e ji wee gba azụ ka ya ghara ụmụ anyị adọka adọ njọba adọ gwanụ m maka ndị ụmụahịa maọbụ ndị ndị ndị ndị ndị aba aba a etikwala oge na etuekwu n'ọnụ ebe ndị aba ịma aba no dey carry last fa anaghị bụ anata ikpeazụ Mm, aba we- aba ka m biburu tupu m bịaba owere mm, okay kidnappers chụrụ m ọsọ na aba nụ ah. hmm. ịma mgbe a na-eme kidnapping hmm. eh, a na-ebe a tọrọ mmadụ hmm. achọba ndị nwe ya ka e weta 50 million ụfọdụ na-ana 30 million ụfọdụ 20 million eh. ihe ndị a na-ana ọ gbasaghị anyị ọ gbasaghị anyị maka anyị nwere onwe anyị anyị enweghị kidnapping value anyị na ha mana mgbe m ji wee marụ na o rugo turn anyị eh. ọ dị mgbe a na-arụ mgbe a nabalụ 7,000 5,000 even sef o nwere sometimes ndị keke ndị keke kidnapụrụ kidnap onye gala a sị ụmụnne ya wete lacasera anyị eji wee taa the gala tupu a na-erelease nwanne ya ịghọtago ebe a ka o ji wee doo m anya si na onye fụ na arụ ndị afọ m na-asa na eburula m ịma na ọsọ ka m na-agba ka m gbanata owere ọ agbagokwe m bus mm. mamịrị ụwa ọjọọ ọ gbaa m na bus ka m rituo bịa nyụọ mamịrị eh. somebody wee wuru ihe dị ka iron wee tụkwasị m n'onu ebe a anaghị eh. m ahụ ya anya ọ sị m bute olu anwụrụ eh. enyi enyi a na ekidnapụọla gị m sị hee ka e mekwere ya sị m e, ego ole ka i ji ebe ahụ m sị na ihe dị m n'akpa ebe a 4005

nwoke a nwoke a mụrụ nwa na ya na ya adịghị nwoke a ndị oshi bịara n'akụkụ be unu o nwe oge ndị ah. oshi bịara n'akụkụ your place my brother my brother agwa m ịma a sị na ọ mgbe ọsọ suru ka mm. nwaanyị ọtụ nnukwu ya ama ife o merụ onwe ya n'ahịa this is my neighbor this is my neighbor anyị niile so na-agba mbọ ihe na-esiri anyị ike anyị na-agba n'eju o wee dị ka o wee dị ka the boy bịara bịa nwetatụ nwa ọrụ ndị task force Ee. ma ọrụ ndị task force ndị ike keta orie Ee. ịfụ na isi ọbụla ịfụrụ ọrụ ihe nwetarịrị nwa obere ego isi ọbụla ịfụrụ ọrụ ihe nweta nwa obere ego nwunye ya wee duzie nwunye ya ka ọ na-egotatụ azụ n'ofe nwaanyị wee na-eri ihe agha agha ọma na ọba agbacha ọ na n'ukwu Mhm. ọma na ọba agbacha ọ na n'ukwu

wee kụọ pam mm. ịma wee kụọ nkwụcha mm. ịmakwa eh, after some months nwaanyị sị na ọ dị ime e wee jee mụwa nwa wee mụọ nwa nwa o yiho the man o yiho nwunye ya wee yie ndị ori anema nwaanyị mụọnụ nwa dị mma ife e ji wee netara gị nwa ga-agwa gị na nwa dị mma eh, mgbe m mụrụ some of ụmụ m enwekwara problem ihe e ji wee letara m ụmụ onye mụọ nwa dị mma onye mụọ nwa dị mma ihe e ji wee letara gị nwa na-ebutere gị Pampers in cartons SMA Cerelac Nutrend Complan children wears children teddy you know all these things if you have money mm. nweta ego ebuzo nwunye gị moto mm. mana ihe e ji wee letara neighbour m nwa Seaman aromatic schnapp ose ọjị mmịmị Aju Mbaise Adoli, Okwuma, Goko Cleanser, Dr. Aladdin Seven Keys Herbal Mixture, Moju Powder, Crude Oil,

ọkpara m mere escape ị hụ last born m ị lụ ị hụ last born m na nke tọrọ ya nụ o biko ị kwụsịrị ihe ụmụaka ga-ahụ vidiyo a ụmụaka ahụ vidiyo a after this ama m forgive gị o ekwukwala otu ahụ ekwula otu ahụ ndị mmadụ dịka ndị mmadụ na-akpọ ya ndị mmadụ na-akpọ ya na phone em, ama m na ya mere ihe a ji cut maka um, um, WhatsApp ka m ji na-akpọ ya ọ dị ka e nwere ndị na-akpọ ya n'igwe o ji ekwu okwu um, ọ ga ha oge na-adịghị anya anyị ga-ewebatakwu ya ọzọ biko gbagharanụ anyị aga m agba mbọ ka m kpọghachite ya azụ ọ dịka o nwela ihe mere o ji kopụ nweenụ ndidi ka anyị ma ma ị ga-eweghachitekwa ya ọzọ

ngwa anyị anyị akpọghachitala chere ka m bịa ka m bịa ka m kpọghachita gị ọzọ m kpọghachita gị ọfụma chukwu emeela ihe

corona harlot eh, a nọ n'ime ọrịa corona harlot ekweghị mmadụ m na-ege news ka mmadụ ma enwetago vaccine nwa dịka e si wekwanụ n'asụsụ bekee hmm. ọgwụgwọ ya hmm. ụmụ m na-abụ ị gbarụ gbabata na parlour hmm. ama m ihe na-esere ha na-abụ nke igbete maazị na nke tọrọ ya eh. wee wuru thunder ụmụazị wee wuru thunder ma ọ na m gbachiri ike na mmadụ ụmụazị ji thunder chọrọ iwepụ ndụ m nke wee wuru nwoke

ihe ya tị ya azụ o nwe ife ọtụtụ ya azụ ya ibi mm. na-agba ya e, enye ya sọ mmanya mmanya ka ọ ya bụ ọnụtọ ọ bụrụ na mmanya dị ya n'anya i wee gwuo egwuregwu ka o si wee sọ gị mm. na-agwaza ife ọbụla ị nyekwuru nwaanyị ka ọ ya enye gị returns ije ite ka nwunye gị atụ wee na-ebi ya saala ala e, e, mmanya mmanya ịlọrịta saala ka ị ya aṅụkwa maka i nyere liquid liquid ka ọ ya-enye gị nri tọf ị ghọtara ee mana ọ na-abịa dịkwuo njọ mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ị bịa ị na-emerụ nwunye gị ka obi dị ya mma Ehe, ị bịa na-eme nwunye gị ka obi dị ya mma ị bịakwa ka nwaanyị i ji ego gị wee nụ ka i gwusa ya egwuregwu ọ na-akọchapụ aka ọ mgba ka nwoke na-ebido o- o- ka ụdị onye na-ala nsị a eso na ngụ ka ọ bụkwa nọ n'udo dị ka ọ bụ na egwuru gị igwu egwuregwu ị ghọtago ka ka ọ na-ezuzu ihe a eso na ngụ ị ghọtago ị na-arịọ sọ arịrịọ nna ọkwa nọ Chere. isi- ị batara abalị ebeta ebe a nwaanyị sị gị ka onye na-ala nsị esi n'ọgụ nwa esi ọjọ esi n'ọgụ nwa ọjọ wee kpote na-ara nsị nke na-enwe m iwe ụdị ka excuse ha na-adị enyebe mgbe ụfọdụ nne na-alụ adị nwunye gị unu korie ife kwụrụ ụgwọ ya ọ sị gị oo na agharapụgoro ya aka n'isi na-awa ya legodu ebe ihe a na-arịọ gị nọ na mgbada isi nọ n'elu kee ebe gbasara isi na ihe a na-arịọ gị

ị pụta n'ụzọ ụmụazị na-apụta ka ere pụọ ha ha na-eji aka asị ka ere pụọ ha adịbe m repụta esi n'owere ibesa o nwedu ka i si wee asị na ire pụrụ nwaanyị mm. onye owere mm. ya ọyị i binie ọ na-abara gị ego onye owere ya awụkpara epụ nna ọwọrị ya awụkpa nke nna ọrị eche m sa nna mara na peji ere epụ mmanụ aka nna adọghị ụdọ esi ọkwado nwa

thank you so much a hapụ gị ebe a ya two hours two hours ma kwụsịrị ihe a anyị ga chere ịma ịma onye onye ṅụrụ ihe onye ṅụrụ ihe sị na ọkụ ala mmụọ anaghị atụ ya ụjọ Okay. ihe na-atụ ya ụjọ bụ- na ihe na-atụ ya ụjọ nke a fada na-abịa sị n'ebebe ebebe n'ebebe a na-atụ ya ụjọ na ọ bụ ọkụ ala mmụọ na- na-atụ ya ụjọ n'ebebe ebebe ị makwa na ejere m ile bọọlụ ee Chelsea, Chelsea and Arsenal. Mm. Yeah, some years ago, mgbe Mourinho na-ekochi Chelsea, mm. uh, Arsene Wenger ka na-ekochi ndị Arsenal. Mm. Yeah, ka m na-ele bọọlụ Chelsea and Arsenal. Amaghị m na onye nọ m n'azụ na the boy a anwụọna o werule igbo wee nwụsa brain ya ibu na mama ọ nwụkwuru knockout

Chaya coach ndị Arsenal. That means na ọ ga-awụ coach. Sị ya mba na onye a Mourinho, coach ndị Chelsea na ọ Mourinho. Mm. Nwanne Emmanuel the idiot jụwa m ole ole ka a na-agba m sị ya na a na-agba zero zero ya sị m ele ndị bu ụzọ nye zero mgbe a ka m ji mara na the boy a anwụọna knockout ndị nwa hapụ ya lawa ya na-akpọ m ya na-akpọ m ya na-akpọ m arụba arụbere agbara m ọsọ ya sị m arụbere agbara m ọsọ m sị na nwa ọsọ m na-agba ka m nyụọ mamịrị ya sị m ị ma ihe m ji laikịa gị inwe onye bọọlụ kpọtakwa ịmara kochi nwa anwa ti baka na match a Arsenal ga-enye goolu mgbe a ka m ji mara na the boy a anwụọna knockout mba mba m baa ọkada alawa

Ah, I see a goal. Biko, um, achọrọ m ịjụ gị ọtụtụ ihe mana kịta ka m jụọ gị onye chọkwanụ onye chọ ka ị bịa um, mee ihe obi aṅụrị dịka na ihe ọ na-eme kedu ka ha ga-esi wee nweta gị biko Ee, ị chọọ na arụ ka ọnkụ o bịara gị mmemme Mm, ma ọ bụ na ala bekee o mm, ma ọ bụ na ala igbo anyị ma ọ bụ ebe ọbụla anaghịkwa m abịa Zambisa anaghịkwa m abịa ugwu Awụsa ife chọkwa na pụọ anaghị m abịa kpọọ m n'akara igwe m ị marugoro Nigerian code plus 234 803 ka m tinye ebe a plus 234

mgbe i ji ready ebughị m ya n'isi ok aga m aga m aga m eje aga m eje weta ya ka anyị ya hapụ ama m ihe m ga-eme aga m emeta gị yes yes because eh, eh, ihe anyị na-eme ma eh, nwanne m nwoke ihe anyị na-eme na eh, ọ wụ ezigbo aka ọrụ ka ị nwere and em, ebe ọ nọ wee tọọ m masịkwa m nke ukwuu bụ na i ji asụsụ Igbo wee na-eme ihe ị na-eme wee were ya wee na-akwalite omenaanị Igbo na asụsụ Igbo o nwe ndị akwụkwọ nsọ sị na ihe ọ bụla aka ọrụ gị akpọpụta gị n'ihu ndị eze n'ebe a ga-emekwa a mara gị ama ekpere m n'isi gị bụ na ihe anyị na-eme na chukwu ga-esi n'ihe ị na-eme wee gọzie gị ebe pụrụ iche ihe a na-agwa gị bụ eziokwu ihe anyị na-eme ọ ga-eduga gị n'obodo dị iche iche a ga-anụ afa gị n'ebe tere aka na mba dị iche iche n'ụwa niile gbaa gburugburu eh, chukwu na ga-ebuni gị enu ahụla m ahụla m i nwere ezinụnọ nwee ezigbo nwunye nwee ụmụaka na-agba mbọ na-azụlite ụmụaka gị gị na ndị ezinụnọ gị ị na-agba nnọọ mbọ otu ike dị gị chineke na ga-agọzi gị n'ebe pụrụ iche ọ masịrị anyị ebe dị ukwuu otu i si wee bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa anyị makwa na ọtụtụ ndị mmadụ ma gị ọfụma ọfụma ọ ga-amasị m ma i kele ha ka anyị wee wee nwee ike anyị kpọta gị mbọsị ọzọ ka ị bịakwa bịa mee anyị obi ụtọ mana anyị ama nyecha ihe niile kịta anyị ga-akwụsịgodi n'ebe a so kenere m ndị bụ your fans na ndị bụ ndị na-akwado gị ka anyị wee mechizie ọnọkọ anyị nke ụbọchị taa eh, igbo ndị ọma m ji eme ọnụ a sị mmiri atala ma azụ anwụna eh, nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ eh, ndị igbo niile nọ na mba dị iche iche mana ndị nọ n'obodo naijiria ma ndị nọ na mpaghara afrịka dị iche iche ma ndị nọ n'obodo oyibo ndị nọ kanada ndị nọ germany ndị nọ us na ebe niile dị iche iche n'ụwa, asị m na ọ ga-adịrị unu na mma. Obodo ọ bụla i jere ma ị fụghị onye Igbo, nwanne gbaa ọsọ ebe ahụ na o nweghị ihe na-eme that place. Ọ ndị Igbo ka e ji aga. Amamihe ndị Igbo na-edu ndị Igbo. Asị m na ọ ga-adịrị unu mma. Afọ ukwu niile awụghị ego. Ụfọdụ afọ wụ fibroid, ụfọdụ ọ tumor, ụfọdụ ndị erikwere ego transformer na village. Ụmụnna asụọ ọfọ sị na afọ riri ego a na ọ ya ha adịrị ya mma. Afọ a na-eto. Asị m ife ọ bụla onye na-eme, ọ ya adịrị ya na mma. Unu ya-akpata akụ rie akụ, ihe akụ anaghị eri unu. Hmm? onye ọbụla chetara unu onye ọbụla chere unu echiche ọjọọ ga-anwụ onye ọbụla unu chekwere echiche ọjọọ ga-anwụ maka o metere ihe ọnwụ so ọ ga-adịrị unu na mma nnọọ mgbe ọzọ m ma-abịa ka mụ na unu nọdụ wee kọrịa ọfụma ndewo daalụ o daalụ nwanne m nwoke daalụ n'ebe pụrụ iche o ka emesịa ka emesịa ee. ndewo igbo ndị ọma na-ege ntị unu afụgo na onye anyị wetara unu n'ụbọchị nke taa bụ mc uncle o MC Uncle O ọ bụ onye ma ka esi eme mmadụ obi ụtọ ihe ụfọdụ bụ ihe o mekwa anyị ga-etinye ya na na Igbo Channel ọ ga-abụ oge ọbụla ọ dị ka a ga-asị na o nwe ka isi na-eche na o nwe ka isi na-anọ ọnọdụ dị aṅaa ị ga-aga pịa aka n'ihe onyonyo ahụ anyị na-egosipụtara unu na Igbo Channel ọ ga-eme gị enwekwa obi aṅụrị nwee obi ụtọ a na-ayọkwa gị ka ị na-akwado anyị na Igbo Channel na mbọ anyị na-agba iwepụtara unu ihe gbasatara asụsụ Igbo na omenala Igbo ọ ga-amasịkwa anyị ma ị na-enyere anyị aka na-agbasakwa ozi banyere ee Igbo Channel maọbụ enwere onye ịma bụ onye na-asụ Igbo na onye ihe gbasatara Igbo na-amasị ọ ga-adị mma ka izitarịa izigharịa ozizi gbasatara Igbo Channel ka o wee nwekwa ike ịdị na-ekirikwa ihe nkiri anyị na-etinye ebe ahụ ihe ndị na-akụziri anyị ihe ihe ndị na-eme anyị obi aṅụrị anyị ga na-eweta o nwere ihe ndị ụfọdụ anyị mechaa anyị esechagoro ya kwadochaa ya anyị ga-ewetara unu ya bụ ịpịa aka n'ebe ebe akpọrọ ị ga-ahụ ebe esere akara igbo channel ọ na-acha mme mme na-adị ebe a akụkụ ebe a n'isi ebe a ịfụ ihe ihe ihe akwụkwọ ndụ ndụ a ebe ọ na-alụ aka i je ebe a ị ga-afụ akara igbo channel na-acha mme mme ịlụ ya aka ebe ahụ ọ ga-awụ ya bụ na imego ihe a na-akpọ subscribe onweghị onye na-ana gị ego ị ga-ebinye aka ebe ahụ n'efu onweghị onye ga-ana gị ego ọ ga-eme anyị wee nwee ike ịdị na-agbasa ozi a ọfụma ịnụgo ngwanụ um, anyị ga-akwụsịzi ebe a wee kenee gị nwa bụ onye na-ege ntị na gị nwa bụ onye na-akwado anyị wee yọkwa gị mbọsị ọzọ ka ị bịakwa nọnyere anyị n'ogige Igbo Channel nke anyị na-ewetara unu na YouTube ngwa ka emesịa o ka ọ dị mma